gụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ee dịka ọ na-adị anyị zuru ka emee ee ọ bụrụ na ị na-anụ ee okwu anyị mgbe niile anyị zuru ka emee anyị kwụ chịm ee mmemme ụtụtụ anyị bụ mgbe anyị ji eme ka unu ghọta ihe na-aga na otu o si aga nakwa ọtụtụ ihe i kwesịrị iji were ee, nyere ndụ gị aka ee maka na pụta na abụ bụ nkụkọta nkụkọta iji wee na-aga Anyị na gị na-akpakọrịta, ọtụtụ ihe ị ga-agbake na ndụ nakwa nke ị ga-ewepụ. Maka na mgbe a na-agwa mmadụ okwu, n'ezie n'ezie, o nwere ihe a chọrọ ka ọ mụta, nweekwa ihe a chọrọ ka o wefu, bụ ihe na-enye ya nsogbu na ndụ. Ya bụ, na nke taa, anyị juru eju bara abara. Ana m asị gị nnọọ. Ọ bụkwara na ugbu a ka ị gbapere igwe okwu gị, ị ga-ahụ na anyị, ugbu a ka anyị na-amalite. Ee, mana otu ọ bụla o si dị, anyị amalitego. Anyị na-arịọ Ka ị gbanyelụ igwe onyonyo gị, ka anyị na gị karịa. Naanị nkeji ole na ole ka anyị na gị ga-enwekọ. Anyị ga-ewere na oge gị n'ụbọchị nke taa. Mana ị gaghị asị na ị tufuru oge ahụ maka na ọtụtụ ihe anyị ga-ekwu na nke ị ga-amụta ga-abụkwa ihe ego agaghị egotenwu. Ya bụ na ọ bụ ihe ka mma karịa ee, ọlaọcha na ọlaedo. Ya bụ na mụ onwe m nabatara gị na mmemme ụtụtụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ, chi fo ụtụtụ ọkụkọ enwee di. Aha m ka bụ Maazị Okwi Francis Idei, naanị m anọghị n'ọgbọ. Ee, nwanne m nwaanyị nọkwa na ọgbọ ka o kelee unu dịka o si kwesị ekwesị. Ọ dị mma ndị Igbo ụtụtụ ọma nụ. Aha mụnwa bụ Florence Achịrịma. ọ dị mma anyị ga-aga ịkwacha akpịrị ọ bụrụ na unu nụ olu m unu ahụ na eh, ọ ka nwere ihe gbadochara m na akpịrị ya bụ na anyị ga-aga ka anyị kwacha akpịrị eh, meziju olu anyị na ahụ anyị gbatịsịa olu setịsịa aka anyị chigata azụ anyị eme ka unu mata ihe ahụ anyị ji mee isiokwu n'ụbọchị nke taa eh, ọ ga-abụkwa ihe ga-amasị gị ejikwa m aka na ị ga-amụta otu ihe maọbụ nke ọzọ mgbe anyị ga-akwara ngwongwo anyị. Mgbe ahụ, ị ga-asị, Ee, ee, oge m gburu wee lelee mmemme a abụghị ihe m tufuru etufu. Apụkwala na ihu igwe onyonyo gị ugbu a maka na anyị na-echigata azụ. Daalụ.

Mma mma Africa Igbo anyị zuru ka emee cha igbo mma mma nụ igbo bụ igbo rienụ afa m bụ eze udo dr uche egenti mon abụ m chairman igbo traditional rulers council fct bụrụ national vice chairman Intertribal Traditional Leaders of Nigeria wee bụrụ vice president ndị eze ndị Igbo n'ụzọ ije diaspora wee bụrụkwa coordinator Igbo Traditional Rulers na Northern States of Nigeria and Abuja ana m asị biko Igbo bụ Igbo mgbe ị nọ n'ofesi mgbe ị nọ n'obodo anyị na-elere anyị Mama Africa Igbo Channel nke nọ na TSTV ebe ahụ ka okwu Igbo na-ada ụda ebe ahụ ka a na-anụ olu ndị be anyị ebe ahụ ka a na-akwalite ọnọdụ ndị Igbo ebe ahụ ka eziokwu gbasara ndị be anyị na-apụta ya mere ka unu na-ele ya wee na-akwalite ya ọ ya-adịrị anyị mma ọ ya-adịrị anyị mma n'ụtụtụ dịrị anyị mma n'ehihie dịrị anyị mma n'abalị Mama Africa Igbo Channel bụ elechaa ọ gwụ ya mere asị m na ọ ga-adịrị anyị mma o

anyị echighatala azụ dịka anyị gwara unu na anyị chighata azụ anyị atọpere unu ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ee ihe anyị ji bịa bụ ihe na-ese okwu ihe ọ na-abụ ọ bụrụ na ị hazighị ya ọfụma na ndụ gị o butere gị esemokwu gị na onye ọ bụrụ gị na ya ee ya bụ ego nakwa mmekọrịta di na nwunye ego okpogo Owo, ụmụnne m ndị mgbago ugwu sị na ọ bụ Kudi, ee, mma nwoke, ee, akụ na-esi obi ike, ee, na afụ dimkpa afụ ogologo imi ya a na-ekwukwanụ ọ bụrụ na i ji ego mara ọ sọgodu imi gị too ogologo dịka nke ndị ndị Briten ndị ọcha na-asụ n'imi n'imi Ma i jighị ego, o nweghị onye na-asị na afụ dimkpa afụ ogologo imi ya. Afụ dimkpa afụ ogologo imi ya a na-ekwukwanụ mgbe ụfọdụ bụ na onye a ji ife, o ji ife nne ya, ya bụ ego. Mana anyị hapụ ya ebe ahụ ka anyị gaa n'iru. Nne, ị ga-asụnụ ya na Bekee ka ọ bụ ị na-asụ ya n'asụsụ Igbo? Asụsụ ọbụla masịrị gị. Maka ihe anyị na-ekwu taata bụ nnọọ ihe ọbụla, otu ọbụla i si kpọọ ya. Onye ọbụla ma ihe ike ya maka ọ bụ o ji ike. Ọ dị. Ọ maka

bụ onye Igbo mana anyị ma mumsy abụghị Igbo ee eh, ị naghị anụcha Igbo fụọ ihe anyị ji abụ anyị kwuo ya n'Igbo anyị kwuo ya na bekee maka eleghị anya ihe niile anyị ga-ekwu taata ị gaghị aghọta ya maka na ihe niile anyị sụrụ akpa n'Igbo ọ dị mma ka anyị na-etikwa ya ka ndị ahụ nwee mmasị na-esonye anyị ọ dị mma ụnụ na-asụ sọ Igbo na na-etie bekee na amamihe ụnụ na-asụ mana anyị agaghị adara onye ahụ n'ala n'ihi na mmemme anyị bụ mmemme Igbo kama na dịka o kwuru ee maka na anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihe ndị Igbo na-amasị hapụchakwa ndị na-eme na ha na-akpọ ndị Igbo asị onye kpọrọ Igbo asị kpọrọ onwe ya asị maka na Igbo bụ ife onye ya na Igbo dị na mma ife ga na-agaziri ya mana ịkpọ Igbo asị a sị o nwere egwu ee eh, nwanne anyị nwaanyị gụrụ ọ sị onye ife m na-ewe iwe ya biko wegbuo ya kpam ọsụkọsụ nwa mkpi ya biko sụgbuo ya otu a ka ọ dị ya bụrụ na ihe ndị Igbo na-ewe gị iwe ị mara na ị ga ofu onye sị ya gaa makụọ transformer ọ dị mma ọ bụrụ ya bụ ihe anyị ji mere isiokwu taata nke a bụ okwu na-esote okwu kama na ihe anyị na-ekwu bụ na Igbo amaka ihe a na-ekwu bụ na ego amaka ihe a na-ekwu bụ na o ji ego ji mba mana ah, ihe anyị ji mere isiokwu kpọmkwem bụ ego nakwa mmekọrịta di na nwunye maka na ebe a ka ọ na-amalite ọ bụrụ na di na nwunye nwee ezi nghọta n'ihe gbasatara etu ha si ejikwata ego gị mara na ezinụlọ ahụ ga-ama mma nke ukwuu ee ezinụlọ ahụ ga-ama mma n'ihi na ọnwụnwa ọbụla e, in fact, dịka ndị oyibo sụrụ ya ya bụ n'ezie n'ezie ihe gbasatara ee, ego ọ na-emezi obodo ọ na-emebi obodo ọ na-emezi ezinụlọ ọ na-emebi ezinụlọ onye ọbụla ọnwụnwa ego na-anwatahụ duba ya ala ili gị mara na chineke nyere onye ahụ ogologo ndụ maka na ọtụtụ ego edubala ha na ala ili maka gịnị otu ha si hụ ego n'anya mana anyị ji malite mmemme anyị ee anyị ga-achọ ka ndị mmadụ ghọta ihe bụ mmekọrịta di na nwunye Ọ bụkwa eh, ngwa kọwaa ya ka ọ ghara ịdị ka mmekọrịta di na nwunye ka ọ ghara ịdị ka ọ nwere ihe ọzọ anyị ọ dị na-ekwu. mma maazị mmekọrịta di na nwunye bụ ihe ndị bekee na-akpọ relationship Mm, relationship bụ na ebe di na nwunye dị na mmekọrịta na ebe ego dị a na-akpọ ndị bekee na-akpọ finance mm, ịma gị nwa na-ejide ego di gị ejiro mm, ka ọ nwunye gị ji- gị nwa ejiro Mm. a na-asị ya ọ dị ka nwunye gị ọ na-ezo ego ya Mm. na ọ chọrọ ka di ya fụ ya Ah. ka ọ- di ya na-ezo ego ya ka ọ bịa Ah. chọọ ka nwunye ya fụ ya. mana ezie ha na-ezokwa ahụ a na-ezokwa Mm, beta. ụfọdụ. o nwecha ndị enweghị ihe ozizo na ebe di ya nọ ka ọ nwunye ya a na-egosi ya na ebe ego m dị na ebe ego m dị bikọs ị maghị ihe ga-eme Echi. echi ị nwee ike nwụọ taa Mm. n'ezie ịma na uche na okwu na-agbata n'ọnụ dịka ihe e kwuru ugbu a ọtụtụ di anwụgo nwunye ha enweghị ike iji nweta ha amagodoro ebe ego ha dị n'ihi iwu ha ji mepee eh, akpa ego ha n'ọba akụ ya bụ akaụntụ ha na ụlọ ọba ego onweghị ka o si tinye aha nwunye dịka onye ọ ga-abụ a chọọ ya taa na ọ ya ga-abịa were akụnụba m ya emezie na ụlọ akụ ahụ ewerugo ego ahụ ọtụtụ ọtụtụ amaghịdo ebe ụfọdụ ego dịgasị Ọ ya. ya bụ na ọ- ihe a anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata dị mkpa mana dịka anyị na-ekwu mmekọrịta di na nwunye ma ọ bụ ihe bụ mmekọrịta di na nwunye dịka anyị na-ekwu bụ otu di na nwunye si akpaso onwe ha agwa N'ebe otu ha- ego dị. n'e- n'ebe ego dị anyị ka na-ekwugodu mmekọrịta relationship ka anyị na ha akọwa ugbu a mm. relationship a bụ etu nwoke na di ya etu nwoke na nwunye esi na-ebi oh, etu ha si akpaso onwe ha agwa mm. etu ha si agwa onwe ha eziokwu ma tụọrọ onwe ha asị mm. etu ụwa niile si ahụta na ha si na-ebi ọ wụ ya bụ eh, mmekọrịta nke nwa bekee kpọrọ eh, relationship ya bụ na m- ọ bụrụ na i lee anya ka o si metụta ego mmekọrịta ego na mmekọrịta di na nwunye ee anyị ga-ekwu na-asị na ọ ga-adị mma ka ọ bụrụ ihe kawagara mma karịa ka ọ dị ugbu a ọtụtụ ezinụlọ Ya bụrụ na ego na-ebutere unu esemokwu, ọ dịghị mma, e kwesịrị ka a hazie ya. Ọ ihe e ji wefụta mmemme a tata. Ee, ego a na-ekwudo maka ya, nke nwoke ji na nke nwaanyị ji, kee etu e si kwesị isi jiri ya na-arụ ọrụ n'ezinụlọ. Daalụ Maazị. Ịma otu eh, nwoke na nwaanyị na-eme ka otu anyị kwuru mmekọrịta di na nwunye na ihe ndị bekee na-akpọ agreement mm. because agreement adịrọ na eh, na di na nwunye mm. ihe ama adị mma akwụkwọ nsọ kwukwara ya sị na na mmadụ naabọ agaghị enwe mmekọrịta ọbụla eh. na-enweghị nkwekọrịta mm. otu ọ dị na ị kpọta nwunye gị sị na eziokwu goro bụ ihe dị mma na n'ezinụlọ nke mbụ na mbụ bụ na ị ga na-agwa di gị eziokwu na-agwa nwunye gị eziokwu so that ọ bụrụ o nwee onye ga-abịa sị bịa di gị mere otu a ị sị mba na ị macha ihe niile o nwecha ego ga-apụta kịta maybe o nwee contract dị ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ ya contract bụ ọlụ ngo ọlụ he Ọlụ ngo. pụtazie Mm, a sị okay maybe tupu di ya anwụọ a ma otu a ga-eji kwụọ ụgwọ ahụ mm, ọ maka gị nwa makwa a kpọrọ gị sị bịa na hmm, adịghị ama maka okwu ego a iji gbakwunye n'okwu ị na-ekwu anapụghị m gị okwu n'ọnụ hmm. ihe ga-eme dịka mma hmm. obere amamihe nke mma bụ na ihe ga-eme ka nwaanyị nwee ike inwe ohere iwere ego di ya ma mgbe di ya na-anọghị nso bụ ọ bụghị naanị mgbe ọ nwụrụ ma mgbe ọ dị ndụ o nwere ike dị ndụ mana ọ nọghị nso n'oge a chọrọ ihe ma n'ihi na o ji gị mere onye ọ ga-abụ mụ na-anọghị nso ka ọ bụrụ gị nwa ga-anọchite anya m nke nwa bekee kpọrọ next of kin ọ nara one eh, maazị bụ o nwere nke a na-akpọ joint account Ndị bekee kpọrọ joint account, ya bụ gị na di gị na-eti ego ego n'ofu ụzọ, Mm, ofu akpa ego ofu ofu akpa ego n'ụlọ ọba akụ n'ụlọ akụ. Mm. Unu ga ebe ahụ, n- onye ị gwa ndị nọ n'akụ ahụ sị bikonu na nwunye m bịa, ọ ga na-ewere ego. Mm, Ọ bụrụ mụ nwa chọkwaa m na-abịa na-ewere. Na ọ bụrụ gị nwa anọọzi, nwunye gị na-aga ebe ahụ na-ewere ego. Than sị gị nwa ahapụ nwaanyị ọ na-ata afụfụ ọ- Ọ- maybe ọ kpọrọ gị na- ịma na na ekwentị o o nwere ihe Ọ ọzọ nwetara gị? ee, o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka e- eghọta na okwu a ihe m ji atụpụta ya bụ ka a kọwaa maka akọruo mere egeruo akọruo egeruo ihe gbasatara ee, ijikọ aka wee mepee ee, ọ- ọba ego o nwere ụfọdụ na-abụ ha mepee ya ha asị na ọ bụ ha naabọ ga-ejikọta aka tupu e wepụ ego na ha naabọ ga-etinye aka n'akwụkwọ ya bụ nke nwa bekee kpọrọ cheque ya bụ na ha naabọ ga-asaịnị mana ọ na-ebute ọjọọ ajọ ọnọdụ ọkachasị mgbe otu onye na-anọghị nso mana ọ bụrụ na unu nwee ee, njikọta aka e, wee mepee ọba ego ihe unu ga-eme bụ sị onye nke bịara tinye aka ya were ego ka a dọbiri ya ebe a ka anyị gaa ezumike azụmahịa anyị chigata azụ ọtụtụ ihe dị anyị ga-ekwu gbasatara ya bụ mmekọrịta di na nwunye nakwa otu o si metụta ego ha ji ma ọ bụ ego ha nwetara n'ezinụlọ apụla na anyị na-abịa ngwa ngwa You forget the room. No, have we? Igbo bụ Igbo rienu. Afa m bụ Ezeudo Dr. Uche Egenti MON. Abụ m Chairman Igbo Traditional Rulers Council FCT. Bụrụ National Vice Chairman Intertribal Traditional Leaders of Nigeria wee bụrụ Vice President ndị eze ndị Igbo n'ụzọ ije diaspora wee bụrụkwa Coordinator Igbo Traditional Rulers na Northern States of Nigeria and Abuja ana m asị biko Igbo bụ Igbo mgbe ị nọ n'ofesi mgbe ị nọ n'obodo anyị na-elere anyị Mama Africa Igbo Channel nke nọ na TSTV ebe ahụ ka okwu Igbo na-ada ụda ebe ahụ ka a na-anụ olu ndị be anyị ebe ahụ ka a na-akwalite ọnọdụ ndị Igbo ebe ahụ ka eziokwu gbasara ndị be anyị na-apụta ya mere ka unu na-ele ya wee na-akwalite ya ọ ya-adịrị anyị mma ọ ya-adịrị anyị mma n'ụtụtụ dịrị anyị mma n'ehihie dịrị anyị mma n'abalị Mama Africa Igbo Channel bụ e lecha ọ gwụ ya mere a sị m na ọ ga-adịrị anyị mma o

Ọ dị mma, gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ee dịka ọ na-adị anyị echighatala azụ ee unu anụgonu ka anyị si na-eme ya bụ mmemme n'ụbọchị nke taa ihe a na-ekwu bụ ihe gbasatara em mmekọrịta eh, di na nwunye na ka o si metụta ego ha nwetara n'ezinụlọ kama na otu o si na-adị ee o nwere ka anyị kwutara sị ka anyị hapụgodi ya ebe ahụ ka anyị gbanyụọ ọkụ dị na ya mbọchị nta ka a chụọ na owere nchi mana dịka ajụjụ anyị nwere na akwụkwọ ebe a si dị ee na m- kedu ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye maka na ee, ụfọdụ sị na ihe niile abụrọ ego mana kedu ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye na ezinụlọ Ọ- ihe ego na-arụ dị ọ- ọ ka nkụ Mm, because eh, but ofu ife m ma ọ bụrọ sọ ego bụ ihe na-emekọrịta di na nwunye hmm. ihe na-emekọta di na nwunye ka eh, ezinụlọ na-adị mma bụ ikwu eziokwu hmm. na ịgwa nwunye gị ihe i kwesịrị ịgwa ya na-eme ya ka obi na-atọ ya ụtọ ọ bụrọ sọ ego ị na-asị sọ ego sọ ego sọ ego abụrọ ihe na-edeme ezinụlọ hmm. na-agwa ya ihe i kwesịrị ịgwa ya ah. na-ekwu ma eziokwu na-agwakwa ya ihe ga-eme ya ka obi na-atọ ya. chere chere chere chere Flo Flo ihe ị na-ekwu ugbu a ị na-akọwa na eziokwu ntụkwasị obi nkwanye ugwu nakwa eh, ịkpa obi aṅụrị na ọ ka ego na mmekọrịta di na nwunye ọ bụrụ ọ bụrụ ọ ka ego hmm. because ama anwe eh, one of my sister di ya ji ego eh. ọ na-enye ya sọ ego eh. na-eweta sọ ego ọ kpọ ya ọ kpọ ya sị ya bịa nna hmm. ọ sọ ego ka m ga-eri

ya bụ di ya eh. bụ Chief Okorie ọ pụtara ọ kọọrọ ya akụkọ na o nwekwa ihe a zụrụ tata n'ahịa eleghị anya o nwere ọ bụ ahịa hmm. o ruo echi ọ kọọrọ ya akụkọ o ruo nwanne echi ọ kọọrọ ya akụkọ mana ọ pụtakwaha na ọ kọchaa akụkọ ahụ ọ sị nwaanyị ya nye ya nri ka ya rie ma ọ bụ o ruo n'ime abalị ọ kpaa nwaanyị aka hmm. nwaanyị agụụ na-agụ

Ee, nwunye ya sị a ọ sị na ego nwunye ya sị biko were ego gị ọ sọ ego ka m ị ga-eri na-akọwa na ego anaghị achụ oyi Ọ ihe m bụrụ na-achọ ego a ịgwa- na-achụ oyi, a sị na Ee, ọ na-akọ. ọ dị mma mana ihe m na-achọ ịkọwatara gị bụ na ego dị ka nnu ọtọ biribiri dị na mmiri ọkụ a na-aṅụ ama m ka m sụọ ya na bekee na money eh, is like sugar in the hot tea uh, people drink ị na-asụ gịkwa sịkwa m sụọ bekee ndị Igbo lekwa aka m o ọ ya sịkwa m sụọ bekee ya bụ na e, e, nya ego dị ka nnu ọtọ biribiri a na-etinye na mmiri ọkụ a na-aṅụ n'ụtụtụ gbakọ wepụ e, kute mmiri ọkụ na-etighị ya ihe na-atọ ụtọ ka ị mara ma ị ga-aṅụ ọkwa nwe ị ma o nwecha ụmụ nwaanyị kịta na-asị ya Eh. di ya ji ego bụ onwe obi erumanụ Ee, Ọ- mana o nwee ya onwe ya ihe m na- na-atọzi ihe ya m ụtọ na- na-akọwatara gị bụ so na- ego ka ọ na-eri chetakwa Onwe ya na ihe anyị na-ekwu bụ ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye ya ka m na-agwa. ọ na-arụ oke ọrụ a sị m kwuo m ga-asịkene na ego na-arụ ọrụ ncha dum ego na-eweta obi aṅụrị ego na-eweta udo ego na-eweta ịdị n'otu inwe mmasị na za oza room bụ ego na-eweta maka na i jighị ego n'akpa i jide ego na enweghị ịchọrọ ịma ihe na-eme gị maka na ego ka ị ga-eji nọ n'eziokwu eziokwu ndị ụfọdụ na-anaghị arụta ọrụ ezinụlọ ha ọfụma wụ na ha ejighị ego ha jide ego ma odogwu ga-aha arụ ọrụ ka o kwesịrị ego ka ị ga-eji je n'ịnaghị ahụ chegharịa onwe gị yọcha onwe gị ọ bụghị o ruo n'abalị a na-agụrụ gị bilie na ị bụ dike bilie na ị dị ego na-adịghọ Margaret agaghị asị gị thank sir Margaret chọrọ ntụrịka chọọ abada chọọ kee ihe a kpọrọ ya Brazilian hair ihe ndị a niile o nwere o nwere Bra- Bra- eh, brazil hair a na-ere 15,000 ego na-adịghị eji ego ihe ndị a niile love ala ịmakwa na ụmụ nwaanyị asị ụmụ nwaanyị si ha wepụwe wig wig wig ha bu n'isi ee ma ọ bụ attachment ha kere ị mara na ụmụ nwaanyị ụfọdụ ga-adị ka adaka Ụmụ nke. ị ma ihe a kpọrọ adaka ego ka eji ego ihe ndị a ihe a na-ekwu bụ ọrụ ego na-arụ na mmekọrịta di na nwunye mana ka a hapụ ịgbata okwu ee kee ihe na-eme maọbụ ihe ga-eme ma ọ bụrụ na nwoke maọbụ nwaanyị ka jide ego n'ezinụlọ kee etu ọnọdụ kwesịrị isi adị kee ihe ọnọdụ kwesịrị isi dị ma ọ bụrụ na ee oso di eme ọka di eme ee, na ọka di ewe jide ego ọ ọ bụrụ ka di ya ejide ego nke otu anyị kwuru Mm, Ime ya ka ọ na-eme ihe niile ị na-eme n'okpuru ya ka a ghara ịmara data ọ bụrụ ọdịnihu. Ah, nwere ndị na-anaghị ekwe o Eh, adị- ọ bụrụ- o nwere ndị bụ ọ bụrụ na ndị dị ọ bụrụ etu na nke nwaanyị ka di ya ejide ego a, eh, ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwụrụ junior ụgwọ akwụkwọ Eh. ọ ga-asị junior bịa bịa bịa bịa bịa Eh, nne gị nna gị na-enwerọ ihe ọ chụpụrụ ee ee, ọkwa sị na 20,000 bụ ego ụgwọ akwụkwọ gị lee je kwụọ ụgwọ akwụkwọ hapụ nna gị onye efuru efu ọ otu ụmụ nwaanyị ụfọdụ si eme. abụọ ncha mana Ọwa dịka i ncha. kwuru dịka ọ nọ Ọwa n'okpuru ncha. nwoke ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnọ n'okpuru nwoke ihe ọ ga-eme bụ n'ime ndeeri mgbe ha mgbe ha ji akpa nkata dị mkpa O were ego o were anyị. ego ahụ nye di ya otu a ka o kwesịrị sị ya ịdị na- ya were ya kwụọrọ junior ụgwọ Bata akwụkwọ otu a ka o kwesịrị. Eh, mana ọ bụrụ na etu o kwesịrị ịdị ya bụ na ihe a na-akọwa bụ na mewe etu o kwesịrị ịdị dịka flọflọ na-ekwu o. Ehe, etu o kwesịrị ịdị bụ na ọ bụrụ na gị ka di gị jide ego mee gịnị meere mee ihe niile ị na-eme n'ezinụlọ ahụ n'okpuru di gị hmm. mee ka di gị nara otuto ya hmm. maka di gị nara otuto gịnwa ga-anakwa hmm. otuto unu ewee kelee Chineke oh, ee eh, dịka ọ dị ka ihe a ga-eme ekwukwara okwu joint account ebe a mana a jụrụ ya ka ajụjụ o nwere onye bịara sị anyị na o nwe ihe dịka joint account na mana zazie ya gị bụ nwaanyị maka ọ nwaanyị na-ekwu ya having joint account dịka esi dee ya ebe a nya bụ inwe e, ọba akpa ego na ọba ego nke ejikọtara aka di na nwunye jikọtara aka ihe otu esi dee ya ebe a bụ o ziri ezi ka ọ bụ na o zighị ezi mgbe azabụ ya n'ogogo nwaanyị daalụ maazị Ee. ị ma ihe ọ na-arụ before mgbe ochie mgbe na-emeziri ọ na-arụ ebe nwaanyị na nwoke na-etinyekwa ego na ofu ofu ebe Mm. but kịta ọ dịrọzi na ihe emebigo ndị mmadụ abịazie nwezi uche mm. na i werezi ego gị tinye n'aka di gị mm. na gị nwa ama na-afụ ihe eh, ọbụla eh, ọ bụrụ ọ bụ onye na-achụ nwaanyị kọwa onye nwe side chick mm. ya nwa ọ mara otu ọ ga na-edeme nke ya gị nwa bụ nwaanyị na-ewepụta obi gị na-etinyekwa ego eh, n'ebe ahụ ya nwa na-ezo nke ya na-ewere na-eme ihe ọbụla so and ọnọdụ atị mgbe otu anyị dị bụ ọ bụrụ nwee ihe ị chọ ịzụ dịka kịta na ị chọ ịzụ brazilian hair ị ga meet di gị e, ihe niile ị na-eme di gị ga-ama mm. ehe achọrọ m ịzụ brazilian hair ị ga meet di gị e, nna biko ka anyị gaa na bank ka anyị ga ụlọ mm. ego ka m gaa were ego gị na achọrọ ịzụ brazilian hair di gị sị mba na ọ bụrọ ihe ihe a chọrọ ime kịta but ya nwa na-emekwa nke ya o nwere otu ọ na-eme nke ya n'akụkụ Mm. and o nweghị onye ma Mm. but gị nwa na-ewepụta obi gị nw- gị nwa bụ nwaanyị Mm. na-eme so kịta ụmụ nwaanyị enwe- ọnwụ- ha nwetara uche ya ha awisego up wise up ọ dị mma mana Yeah. mana n'ezie n'ezie ị ma na ekwesịghị inwe ihe nzuzo n'etiti di na nwunye maka na mgbe anyị na-ekwu okwu na-amụ amụ ọ bụghị na ọ bụ okwu ịmụ amụ maọbụ ma ọ nọọ ka ihe obi na-atọ anyị ụtọ n'ihe anyị na-eme mana nke bụ eziokwu bụ na enweghị ihe kwesịrị ka e zoo ezo n'etiti di na nwunye ijikọ aka mepee ọba akpa ego na ọba ego dị mma kama na ị ga-ejide eziokwu bụrụ onye na-akwụwa aka ọtọ ihe ọbụla ihe a ọ na-enye aka na ndị ezinụlọ di na nwunye na-enwe ihe a kpọrọ focus ya bụ ihe ha na-elegidere anya e nwee ebe ha na-aga ha na-aga ebe ha na-aga ledosi ebe ahụ anya ike n'ihi gịnị n'ihi na ha nwere ofu obi nwee ofu atụmatụ ihe ha chọrọ ime bụ ofu ịzụpụta nwa ha maọbụ ụmụaka ha ka ha dịka ibe ha maọbụ karịa ibe ha ọ bụghị eh, inwe ọṅụ ị ga na-enwe ọṅụ gị na nwunye gị kwesịrị ịṅụ ọṅụ kama na ihe niile nwere oge mgbe oge inwe ịṅụ ọṅụ dị gị nwee ọṅụ gị anọkata ofu mbọsị eh, eleghị anya unu agbakọla wee fụ eh, ego dị na ọba ego unu buru ibu unu aga nụ gbatịsị ahụ kpọrọ ya aga nụ i- kama ị ga-eje kpọrọ side chick gaba ịgbatịsị ahụ gị kpọrọ nwunye gị unu aga gbatịsị ahụ ọ bụrụ ọzụzụ ụmụ gị gote ụmụ chicken la carte a ha na-ata gonye ha ụmụ ihe nwoke gị kịta a ga-asị madam ya nọ Ụf- na ị ya ga-asị ụfọdụ ụmụ nwoke Ee, ọ. Ehe. Ụfọdụ maka isi ụmụ nwoke nwoke, kịta ọ. ee ya dị ka m eso n'ime ọ dị mma gị onye ọma na-ekiri anyị etu a ka anyị si na-eme ya n'ụbọchị nke taa eleghị anya ugbu a ka ị na-esonyere anyị ihe anyị na-ekwu na mmemme ụtụtụ anyị nke taa agụpe ụzọ agụpe ọnụ bụ ee ego na mmekọrịta di na nwunye anyị agbatọla ya bụ okwu ee ebe ọ dị aha ma ọ bụrụ ndị ụmụnne m kee ihe na-adị na-ebutebe esemokwu n'ihe gbasatara ego na mmekọrịta di na nwunye kee ebe esemokwu na-esi abatakarị ebe na-ebute esemokwu bụ otu a mụ na gị kwuru ya hmm. nwaanyị na-ezo ego ya hmm. ka ọ bụ di ya na-ezo ya o nweghị onye chọọ iwepụta nke ya hmm. ọ bụrụ sọ nwoke bụ onye na-ewepụta ego na-eme nke a kwụọ ụgwọ akwụkwọ mee nke a mee nke ọzọ nwaanyị emechie ọnụ and ya nwa nwekwa ihe ọ na-arụ so ọ na-eweta esemokwu na ihe ka mma bụ gị nwa na-eweta di gị na-eweta ihe na-adị mma ezinụlọ na-adị mma but gị nwa na-ezo nke gị eh, di gị- sọ gị di gị na-eme ya nwa na-eme ọ ga na-aka nka n'oge Ọ ga- ọ ga-aka nka ụsụ ọ ga ọ ga-aka nka ụsụ ọ ga-agbagide mbọ gbagide mbọ ọ dịzie ka alịka ọ na ya bụkwara ịma na ihe na-eweta ihe O- ime ihe hapụ di gị ya na-ata afụfụ ya ee gị hụ na di gị na ha ala ọ na ha ala ọ nwụọ ị bụrụ nwaanyị ajadu ee eziokwu na o nwere ike ha arụ ọrụ ezinụlọ ya ọfụma mhm. mana na chi jiri i nwere onye nọ gị n'akụkụ ọ kachasị ugbu a oyi na-atụ ọ bụgodo na o nwere ihe o mere gị gị na ya amakụọ ya na-achụ gị oyi gị na-achụ ya oyi ya wụ na ị nwere di ị makwara ọnụ a na-akọ nwaanyị ajadu ngwa ngwa di gị nwere etu a ma ụmụ ijiji na ọchịcha a na-abịazi na-ebe gị n'akụkụ Na-akpara gị. ee ee, nwa ị mụrụ amụ ya na-agba gị titi maka na o lere anya na i nweghịzi di Ọ ya. ugwu ga-ala di bụ ugwu o nwere ndị na-aza ya n'afa na di bụ ugwu otu a kwa ka o si dịkwa nwunye bụkwa ugwu Ọ ya. maka na ya bụrụ na ị nweghị nwunye taa ma i ruola oge ịlụ nwaanyị a ga na-akọ gị ya n'ọnụ ya bụ na ihe niile a ihe a na-akọwa bụ na ịmara ihe ahụ na-ese okwu emeli ya dịka edefutere ebe a ee ime mmefu ego dịka i si kwuo n'ụzọ nzuzo ịkpọrọ nwaanyị kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ ebe ọzọ na-enye ya- na-enye ya nri Dị ihe a ga-enye na ma ya nwunye ga-aga. gị bụ onye na-azụ ụmụaka gị ọ dị njọ ee ị- ịdị na-ebite ego nke nzuzo ị nọkata gị i jee biri ego a jụọ gị ị sị na ị na-akwụ ụgwọ ego i bitere ee ụf- ọzọ bụ i- ịdị na-enye ezinụlọ gị ndị ọzọ extended family gị na nwunye gị agaghị akpa ya ma gị na di gị agaghị akpa ya ego ị nwetara kama a ga-eji egbo mkpa n'ezinụlọ gị ị wegara ya ndị be unu ma were ya jee m- mana mkpa e kwesịrị igbo n'ezinụlọ nke gị your first home first family E- e- ị jụ na ị gaghị eme ya na-ewejere ụmụnne gị ọ na-ebutakwa nsogbu Em, dịka o si adị ebe a maọbụ o si depụta ya ebe a different financial eh, personalities aghọtaghị m ya mana ihe ọ na-akọwa na bekee bekee ka e dere ya ya bụ na ee, ogo ọ dị m ka ọ bụ ogo ee, di nọ maọbụ ogo nwunye nọ Ọ- ọ dịkwa ka ihe ọ bụ ihe ndị a niile onye nke a ewere na-eleda onye nke a anya na o rughị ogo ya Ee, dịka onye ka ibe ya na-enweta Ọ- ọ- ọ kara ya ego ego na ọ bụghị Mhm. ya na ya abụghọzi ee, o- ogo- ị mara mgbe ị lụtara nwaanyị eleghị anya ị nọ ị nọ n'elu ya nwa nọrọ n'okpuru mm, mana eleghị anya mgbe ahụ ọ ka ọ nọ na level 10 mm. mgbe ị lụtara ya ọ nọ level 10 mm. mana obere oge ọ bụgoro a director level 14 level 15 ego ya bụzie na hundreds of thou thou ya na-eledazi gị gị nwa onye eleghị anya teacher teacher 50,000 ka a na-akwụ gị n'ụgwọ ọnwa so ọ na-asịzi na gị na ya abụghọ ọ dị mma kedu ka a ga-esi wee gwa Gwa Gwa onye ukwu wara na ihe gbasatara ezem eh, nsogbu a na-adapụtakarị n'ego na mmekọrịta di na nwunye, ya bụ kee ka a ga-esi mezie nsogbu na-adapụta n'ihi ego na mmekọrịta di na nwunye. Ok, daalụ maazị. Ee, eh, dịka otu a ka m bidogoro na mmekọrịta di na nwunye. Mm. gị na nwunye gị nọ na mm. yad ụnụ mm. nọ na yad na-eme mm. otu a ụnụ ji bido ụwa otu a ka ụnụ ga-ebido mgbe ebi ebi na-agwa ya eziokwu gwa ya otu o kwesịrị ịdị na-agwa ya ma ego niile ị na-akpata gwa ya na nwunye m nee ihe m nwetara taa nwunye gị batazi ọ gwa gị ihe ya nwa nwetara taa mhm. na-ekwu otu o kwesịrị ịdị ka ụnụ tiekwa anya onye nke ji nke ya na-agụ onye nke jiri nke ya na-agụ gosiri na ha ji ofu obi na-eme ya ọ weta ọ dị mm. tinye ewepụta nke ya mm. a sị nekwa ka e nwetara taa nekwa ka ụnụ mm. etinyekwa ọnụ kwuo otu o kwesịrị ịdị ọ dị gị bụ onye onye bụ onye onye bụ onye isi ọ ya bụga onye ga-asị ok nwunye m ngwa jide nka ka mụ nwa jide nka ka a were nke a deme maka ụmụaka mm. ihe na-asọ ụsọ o nwezie agreement adịzie mm. na e, ebe ezinụlọ dị mm. beta ị bịazie na-ezo nwunye gị na-ezo okwu na-apụta ihe niile na-ada ị fụ ndị nka ndị nka mmadụ na-aba na-ezo onye nka ị fụ ka ha si nọrọ onye nka na-ezo nke nọrọ chebe ihu ebe ọzọ onye nka chee ihu ebe ọzọ ya nke a na-egosi na ha adịghị n'otu ọ dị mma dịka edepụtara ya ebe a na gị na ya ga na i kwugo ihe niile dị n'akwụkwọ ka ị kwuru eh, mana ihe m ga-agbakwunye ya dịka i si ekwu sị unu nwee eh, ofu atụmatụ ihe unu ga-eji ego unu mee eh, ọzọ dịka ibe ya bụ na kwụsị ịta onye a ụta onweghị di maọbụ nwunye na-achọ ka di ya na-ata ya ụta ma ọ ka nwunye ya na-ata ya ụta hmm. maka onweghị onye na-anaghị emefe ya bụ otu otu ọ dị unu kwụrụ n'otu ebe na-eme ihe site n'ofu obi na ihe ndị ọzọ kwụsị nzuzo maọbụ mmefu ego n'ụzọ nzuzo ọ dị mma a sị anyị kwuru gaba ee anyị ga-ekwugide chi ejie chi abọọ mana ihe ọbụla nwere mbido nwere njedebe ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe ememe anyị n'ụbọchị nke taa gị bụ onye ọma kiriri anyị echefula na ihe anyị ji mere isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ ego na mmekọrịta di na nwunye ọrụ ego na-arụ n'ezinụlọ nakwa etu di na nwunye si jiri ya na-arụ ọrụ na ka o si metụta agamnihu ha na ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ emezie emezie, o bute agamnihu, emezighị emezi, o bute ndaghachi. N'aha gị bụ onye ọma kiriri anyị n'ụbọchị nke taa, mụ onwe m bụ Maazị Okwi Francis na-asị gị ka ọ dịkwa echi mgbe anyị ga-ewetara gị isiokwu ọzọ.

Africa Igbo anyị zuru ka emee